Kelenya baro kelenya baro ale ye jɛmukan ye min bɛna lase aw ma porozɛ kelenya fɛ sifinw musow mara ɲɛmaaw an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka basigi nati jamana cɛmancɛ bolo fɛ segu ni a nɔdugu a bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma an b'aw fo cɛ fara muso kan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan segu ba kɔ ani ba ɲɛ diɲɛ kura tɛ bɔ ni wɔyɔ tɛ wɔyɔ maa kɛ a n'a kunkankow bɛ ɲɔgɔn na nafa sira kan tɛgɛrɛ sira kan yiriwa sira kan nisɔndiya sira kan o hukumu kɔnɔna na ɛɛ baɲumankɛ tɔn kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ bɛna cooko walasa min ye segu camancɛ bɛ se basigi cogo min na o hakililaw kosɔn bi maa fila wele bɛ an fɛ maa fila ninnu an bɛna baro o kow kun kan fɔlɔ ye modibo kani jalo ye ale ye min ye baɲumankɛ tɔn in a bolofara ɲɛmaa don a tɔgɔ ye ko kelenya filanan o ye umaru baru togola ye maa t'o kofɔ maa ye bilen segu mara kɔnɔna na sabu segu n'a nɔkandugu a dugutigiw ka fara segu kin tan ni kɔ kan bɛɛ lajɛlen dugutigiw olu ka kuntigiba de ye ale ye segu mara bɛɛ kɔnɔ k'a daminɛ barawuli fɔ tominiya modibo i ni ɲa
sira balo baasi tɛ tabarikala
ayiwa baru i ni ɲankuma alihamudulilayi ayiwa bi wele kun kun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa min ye jɛkulu min bɛna sigi an fɛ yan nɔ ni o ye kelenya ye kelenya in ala ye e garijɛgɛ la ɲɛmaaya b'e de bolo ne ko jɛkulu in ka baara ye jumɛn de ye a ka baara bɛna kɛ jumɛn de ye an bolo segu i ni ce baraji i ye an wele k'an ka n'an da don kelenya ka kuma na a diyara an ye a bonyan'an ma kelenya ye cakɛda ye cakɛda mun ni a ka baara jɔsen kunbaw bɛ tali kɛ bɛn basigi kotoɲɔgɔntala kan kelen fɔ o bɛ se ka sabati cogo min na o bɛ se ka banban cogo min na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la segu yɛrɛ dugulenjɛkulu u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ni sira min ye ka kafo ɲɔgɔn na ka baara kɛ ni miiriya kelen ye ka taama ni kuntilenna kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baara o baara kan ka boloda ka tɛnku o laɲini ninnu na porozɛ kelenya yɛrɛ ka baara nimayɔrɔ a bɛ tali kɛ o kunkanko kisaw de kan kosɛbɛ n'i yɛrɛ y'a mɛn ko kelenya Porozɛ tɔgɔ ko kelenya a nɔgɔn na i bɛ se k'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko porozɛ yɛrɛ ka laɲiniw bɛ se ka tali kɛ a tɔgɔ kɔnɔ bawo a bɛ laɲini de bɛɛ ni farafarali segu yɛrɛ dugulenjɛkulu bɛ se ka kisi o ma cogo min na cogo min na u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati u ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ porozɛ kelenya yɛrɛ ka jɔsen a ka baara yɛrɛ jɔsen belebelew ye olu de ye
Ayiwa o de y'o ye nka aw bɛna cogo hakilila jumɛn de bɛ yen ni o ye a bɛna ka taabolo kologirin yɛrɛ n'o bɛna kɛ a ka baara yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka tɛmɛ baara tɔw kan
n'i y'a ta k'a lajɛ anw ni mɔgɔ caman sigira ka kuma yanni ka kɔn bi ɲɛ an ni musojɛkuluw kumana an ni segu faamaw kumana an ni dugutigiw kumana an ni denmisɛnjɛkuluw kumana an ni aw yɛrɛ kunnafoni Laselaw ye baro caman kɛ ɔ donc anw ni ninnu bɛɛ de bɛna jɛ ka baara kɛ sira kelen kan an bɛna bɛɛ de lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ni i bɛ se ka fara an kan ka an dɛmɛ ni miiriya ye miiriya min ni bɛn yɛrɛ sabatili sababuya bɛ se ka bɔ a la a ka di an ye i ka gɛrɛ an na i k'i hakilinata fɔ An bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o an b'o da jira ɲɔgɔn na donc musojɛkuluw ni denmisɛnjɛkuluw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni olu de bɛna baara yɛrɛ nimayɔrɔ kɛ ɔ a kunnafoni laselaw aw de bɛna kɛ baara in lasebagaw ye baara in a bɛ se ka yakubaya cogo min na mɔgɔw bɛ se k'a lakodɔn cogo min na n hakili la o jɔyɔrɔ belebele dɔ b'aw bolo kunna jira kunna faamuyara ɛɛ Modibo Kani Jalo ɛɛ a wale n'a cooko la aw bolo bɛna don ca fɔlɔ jumɛnw de la fɔlɔ fɔlɔ n'o bɛna kɛ aw ka baara ye ka ɲɛsin dugu kɔnɔ mɔgɔw ma ɔ a ka ca la an yɛrɛ bɛ ka hali nin caman kɛ nin yɛrɛ ye a ca la belebele dɔ ye parce que an bɛ ka eh, kuma projet kan projet eh, ka laɲini ye mun ye projet bɛna baara kɛ ni mɔgɔ minnu ye parce que eh, n y'a fɔ cogo min na projet in bɛ cooko segu de a tɛ taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ cooko segu donc k'a ta a jujɔn fo a kuncɛli n'Ala y'o jira an na, o bɛɛ bɛ kɛ Segu mara kɔnɔ yan donc an bɛ baara kɛ ni Segukaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu yɛrɛ dugulendenw donc projet yɛrɛ projet olu de ta ye projet ye projet nakun yɛrɛ ye olu de ye, ok, welekan jumɛn b'i bolo ka lase u ma? bon n b'a f'u ye dɔrɔn u ka gɛrɛ an na an ka parce que komi anw yɛrɛ kab'an nana n y'a fɔ cogo min na an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an bɛ ka gɛrɛ bɛɛ la ka bɛɛ kumaɲɔgɔnya ka projet ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogo min na projet yɛrɛ bɛ se ka faamuya mɔgɔw bɛ se ka projet yɛrɛ ka laɲiniw a ka ɲinifɛnw dɔn cogo min na o bɛ se ka banban mɔgɔw dusukun na cogo min na k'a dɔn k'a fɔ projet kelenya nana basigi de kama adamadenw bɛ se ka kisi farafarali ma cogo min na donc o baara minnu kan ka boloda baara minnu kan ka boloda ka taa tenku o laɲini ninnu na donc projet kelenya nakunba ye o ye donc an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka na ni miiriya ye miiriya min bɛ se ka kɛ sababu ye projet yɛrɛ ka ɲɛtaa ma An kɔni an bɛ bɛɛ wele an bɛ welekan lase bɛɛ ma projet in nakun ye segukaw de ye donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'i kɔni bɛ se k'an dɛmɛ n'i nana i n'an bɛ kun an bɛ se ka baara kɛ cogo min na donc a ka ca la an bɛ ɲɔgɔn ye laɲiniw kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye laɲiniw kɔnɔ o ye tiɲɛ an bɛ tila ka kɔsegin ka n'i ma Baro Togola i ni ɲma dugutigi ɲuman ayiwa dugutigi kunnandi ko kunnandi bɛ k'ale tile la n'o tɛ dugutigi kunnango tile la ayiwa ni ne a y'i ɲɛ dara ka bin n'a fa bi o de bɛ fɔ o la ayiwa ko kelenya ko camancɛ basigili ɔ kelenya camancɛ basigili kabini lawale la nin de tun bɛ yen fɔlɔ n'o ye ka fɔ ka da ɲɔgɔn na ka ko to ɲɔgɔn ta la ne ko a tun b'a fɛ cogo di fɔlɔ fɔlɔ
alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman a diyara ala min ye ka bi jira anw na a y'a jira anw na anw ma fɛn k'a ye minnu fana ma bi ye u ma fɛn cɛn a ye koyi an bɛ kalo barikama de la an bɛ dugawu ta bato minnu kɛra nin kalo in kɔnɔ ala ka bato minɛ fɛn fɛn n'a kɛra ko n'o ye ala tanama ko ye ala k'o jurumu kafari an ye balo an nisɔndiyalenba bi yan bi arajo saniya la ɛɛ an bɛ ka kuma kelenya min kan kelenya nin ni an ko an b'an da don a la bi tile tɛ laboli kɛ mais ni an y'a n'an donna kuma kɔnɔ an bɛ kuma an bɛ kuma résumer ka dakuruɲɛ fila fɔ i b'a bɛɛ ye a bɛ- i b'a bɛɛ y'a kɔnɔ an bɛ foli kɛ fɔlɔ kelenya a ɲɛmaaw ye ani a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛw dugutigiw an b'a fɔ ko dugutigiya yɛrɛ sigilen bɛ o de kan kelenya kelenya ye jumɛn ye kelenya ni karisa bɔra ɲɔgɔn na a bɛ jateminɛ o ye mais an t'o nɔfɛ dɛ kelenya ye dilanni kɛcogo jamana kɔnɔ dugu kɔnɔ bɛn bɛ se ka na cogo min na an bɛ ka kuma ni o de ye donc n hakili la dugutigi kunda baara foyi tɛ anw yɛrɛw la bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an ka sigidaw la hami foyi tɛ anw na bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an ka sigidaw la anw bɛ k'o baaraw de kɛ an y'o baaraw daminɛ an b'a kɔnɔ hali bi o baaraw ma ban anw fɛ ɛ ni ala nana n'a ka na ye maa sɔrɔla ka na ka na sigi anw fɛ o fana ka baara y'o kelenya ye anw b'a fɔ de ko a barika ala ye anw kɔni bɛ ka fɛn min ɲini ala y'o de kɛ anw ye an bɛ foli kɛ kelenya baarakɛbaa minnu bɛ segu yan an bɛ foli k'u ye ka dugawu ta u ye k'u nana u bisimila u nana baara min kama ye o y'a sɔrɔ baara in bɛ anw fɛ yan baara in an bɛ jɛ an b'a kɛ u ka laɲini min ye ani anw ka laɲini min ye dugu in ka kolo suma ani bɛn ni kelenya an bɛ jɛ k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dugutigi nin bɛ maa nisɔndiya ɛɛ ne ko ɛɛ kabini lawale la a yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko ɲin ni nɛn ko u bɛ ɲɔgɔn kan da kɔnɔ u bɛ to ka foroki ɲɔgɔn na o kɔrɔ k'a fɔ sigi bɛ yɔrɔ yɔrɔ fɔɲɔgɔnya bɛ yen ayiwa bɛnbaliya bɛ yen nɔ ne ko n'a kun nana fɔlɔ an ka sigidaw la aw kun b'a kuma kɛ cogo di dugutigi bulon kɔnɔ alihamdulilayi rabil alamin nin kɔrɔfɔ nin ye kɔrɔfɔ ɲumanba de ye parce que n'i y'a ye cɛ minɛ an ti dan maa fila ma an ti dan du fila ma an ti dan kin fila ma an ti dan dugu fila ma an bɛna fɔ jamana ni jamana la ni gɛlɛya nana gɛlɛya in e mun kan ka gɛlɛya kuma kɛ fo k'a sɔrɔ kodɔn ni faamuyali dɔ de bɛ e la an dugutigiw ka baara taabolo la gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana a gɛlɛya kuma an b'a kuma fɔ mais fɔcogo de b'a la fɔlɔ gɛlɛya an b'a dilan cogo min na kɔrɔlen ka se bi ma ni gɛlɛya nana sigida la walima jamana ni ɲɔgɔn cɛ walima du fila ni ɲɔgɔn cɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun nana fɔlɔ f'i k'a dɔn gɛlɛya ye mun gɛlɛya yɛrɛ ye fɔlɔ foroko mankan don wa baganko mankan don wa wariko don wa musoko don wa i b'o de ɲini k'o dɔn fɔlɔ n'i m'o dɔn i bɛ gɛlɛya furakɛ cogo di gɛlɛya nin n'i y'a dɔn gɛlɛya mun don o gɛlɛya jɔn ni jɔn bɛ se ka o dilan yɔrɔ la n bɛ segin keleya mɔgɔw ka kuma kan u ko olu baarakɛɲɔgɔn ye musow ye u baarakɛɲɔgɔn ye ɲamakalaw ye u baarakɛɲɔgɔn ye denmisɛnw ye gɛlɛya mun bɛ e fɛ o dilanba o dɔn e ka dugu la cɛw bɛ yen musow bɛ yen diinɛtigiw bɛ yen ɲamakalaw bɛ yen denmisɛnw bɛ yen musojɛkulu bɛ yen dugutigi bɛ yen kɔnseye bɛ yen mun kan k'o dilan o dɔn dugutigi e kan k'o dɔn i ka dugu la n'o dɔnna nin gɛlɛya in yɛlɛma nin kuma de bɛ taa fɔ dugutigi bulon yɛrɛ kɔnɔ wa nin man ka fɔ dugutigi bulon kɔnɔ a y'an ka ɲamakalakɛ wuli a ka taa n'a ye a ka so ka taa kuma fɔ o de bɛ gɛlɛya in dilan gɛlɛya kɔnɔ pour que i ka don a kɔnɔ k'a labɛn e tɛ se k'a labɛn ni nin ɲɔgɔnna faamuyali t'i la fɔlɔ n'i ye nin fɛn saba sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya la hali jamana ni jamana n'i ye nin sɔrɔ a la i fanga bɛ s'a la k'a dilan nin ye anw dugutigiw ka ko dilansira ye
Ayiwa nin b'a jira k'a fɔ k'a fɔlɔ a bɛ ɲamakalaw de bila ka taa taama kɛ ni dɛsɛ kɛra o bɛɛ lajɛlen la o tuma mun de bɛna kɛ sisan an ka laɲini tɛ k'a fɔ a ka dɛsɛ ka k'a la mais n b'a dɔn kɔni siratigɛ mun bɛ yen n'i bɛ ka bɔ n'o ye o siratigɛ kɔnɔ ni i bɔra o fɛ a kɛra cogo o cogo maa fila ni ɲɔgɔn cɛ du fila ni ɲɔgɔn cɛ dugutigi bulon kɔni man ka kɛɲɛ adamaden la n'o kɛɲɛna mɔgɔ ma la min ka d'e ye i bɛ se k'o kɛ mais a bila i hakili la ko Ala ta i b'o sɔrɔ i ɲɛfɛ donc anw ka faamuyali n'an ka yeta la a ma tiɲɛ an bolo fɔlɔ ko gɛlɛnw nana an yɛrɛw ka sigida la an y'a ye k'a fɔ o kumaw sera fangabuda fangabuda y'o ta k'o di anw ma an y'o kumaw fɔ an ka bulon kɔnɔ k'a ban nin cogo la ka taa jaabi di faamaw ma ne kɔni hakili b'a la dilanni sira kɔnɔ sigiyɔrɔma kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani seegin an b'o dilan tan
dugutigi nin bɛ maa jigi da yɔrɔ bɔ nka eh, n bɛ min ɲini i fɛ hali bi o ye eh, gɛlɛya suguya jumɛnw de ka ca segu mara yɛrɛ an ka jamana yɛrɛ camancɛ yɔrɔ la gɛlɛya siya jumɛn bɛ parce que i ye gɛlɛya ca- siya caman fɔ i ye forokow fɔ i ye musokow fɔ i ye nafolokow fɔ i ye fɛn caman fɔ mais gɛlɛya siya yɛrɛ jumɛn de ka ca segu mara kɔnɔ mali camancɛ anw fɛ bi gɛlɛya min bɛ yan kosɛbɛ ko da bɛ don a kuma la n'i ye gɛlɛya sigi sigiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ ko bi kɔnɔntɔn ani seegin o bɛ sɔrɔ foroko ni baganko de fɛ gɛlɛya fanba ye o de ye an yɛrɛw da b'o de kuma la ka caya wariko ni musoko ninnu olu ka dɔgɔ a la mais a fanba kɔni o ye foroko ani baganko dugukoloko ani baganko parce que foro dugukolo don hali duguko kumaw foroko a bɛɛ ye dugukoloko de ye donc o de ka ca anw fɛ kosɛbɛ
kabini lawale la ni o kɛra a bɛ tɛmɛ n'a ye nin sira kelen ninnu de fɛ nin de y'a dilancogo ye wa nin tɛ fɔ a kɔ dɛ aw nin tɛ fɔ a kɔ parce que an ni danbetigiw de bɛ kuma an ni hɔrɔn de bɛ kuma n filila anw ka bulon kɔnɔ o fɔli o tɛ baasi ye a bɛ dilan yen nɔ an ma deli ka cɛn fana yafa ɲɔgɔn ma bi yen o bɛ yen ɲɔgɔn faamu bi dugutigi n ye nin ba ye kama aw n ye nin ba ye kama
ayiwa jɛkulu dɔ nana sigi i bɔra ka da sira ma a ɲɛmaa kumana modibo kani jalo a ko ko u bɛna sigi segu mali camancɛ mara de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na segu kɛrɛnkɛrɛnnen na e fɛ yen e ka so ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ o sigili la alhamdulilayi rabil alamina n b'a fɔ a nana a diyara n ye a ka kuma ye fɛn dɔ fɔ n bɛ kuma ale yɛrɛ ka kuma kan k'u ka fanga in bansilen don segu anw fɛ yan k'o tɛ anw ka laɲini ye an b'a fɛ fanga in ka warakata limɛba minnu b'a la n'olu ye e bilasira ka hakilila don i la tiɲɛ don u ka bilasirali ɲɛna mais k'a dɔn e fana mɔgɔ bɛ baara la f'i ka na ni fɛn kura ye k'o yiri u la u b'a dɔn k'e bɛ ka fɛn kɛ u ye min kalifa e la i tɛmɛn n'u ka hakilila kan baro la an ka dugutigi bulon an b'a sigi don min na projet min y'anw dɛmɛ a la cri 2002 ka baara o don ɲɔnɔ ni masina t'a kɔnɔ donc an b'a fɛ ka coordination régionale sigi est ce que a bɛ se ka sigi n'olu t'a kɔnɔ wa ne ko cri 2002 ma masina ani ɲɔnɔ i b'u don a kɔnɔ a ko partenaires tɛ sɔn n ko bon ni musaka b'o la an b'o musaka ɲini an yɛrɛ b'u ta en charge u ka y'a kɔnɔ o don ni ne m'o kɛ coordination régionale in tɛ se ka sigi cri 2002 y'a kɛ a y'a kɛ a ye compte rendu kɛ an ka musaka bɔlen segira a ma tellement k'a bɛnn'u ma jar'u ye u ko bon o yɔrɔ ninnu yalima sisan yɔrɔ ka kalan masina ni ɲɔnɔ yalima baara bɛ se ka kɛ cogo di an ko n'an mago bɛ baara la an b'u wele ka na u bɛna baara k'an fɛ yan donc an bɛ don min na ko bi anw ye cri 2002 bilasira bilasirali y'ale yɛrɛ nafa a sɔnna a ma o kɛra segu dilanni sababu ye ka yira e fana na i n'a mɛn i bɛna baara mun kɛ segu yan baara in ɲɛ kama parce que jamana mago bɛ n de la e nana i na waati de la k'a fɔ de ko ɔhɔ an b'a fɛ ka baara kɛ segu kin kɔnɔ yan ayi an b'i dɛmɛ o ka ɲa mais laɲini kɛ ko segukaw ka laɲini fana de ye nin ye k'a ka warakata ne min ka kuma n'i mago bɛ tomiɲa la bi ne de bɛ bila e ɲɛ n'i mago bɛ barawuli la bi ne de bɛ bila e ɲɛ donc a fana an b'a fɔ de ko e fana i kunna ka di nin y'anw ka laɲini ye ka e ka kuma in sɔn ji la ka foli kɛrɛnkɛrɛn aw ye a ka nali la segu yan n ye mun fɔ nin baara in anw bɛ k'a kɛ bi ko tɛ wa baara in tɛ se ka ban anw fɛ ni aw nana ko keleya ɛ n ko a bɛ n'a fɔ de anw kɔni b'a fɔ de anw ye sanu tɔmɔ ɲɔkoji de la ko aw bisimila an ni aw bɛ ku aw nana mission mun na an b'a kɛ k'a kun k'a se a da la ka laɲini kɛ nin kɔfɛ dɔ wɛrɛ ka na mun fana ka di ka tɛmɛ nin kan k'o sababu kɛ aw ye ala sago bɛɛ lajɛlen sa sago tigɛ la dugutigi nin ɲɛna nin fana hali bi nin fana bɛ mɔgɔ hakili sigi ka taa fɛ nka eh, n bɛna min fɔ eh, ɲininkali min tɛngu i la i b'a dɔn sigikafɔ kotoɲɔgɔntala bɛn a kuma ka ca a kɛbaa ti lafiya a sɛgɛnnen don nka a b'a tɔnɔ bɔ e dun b'a dɔn fana k'a fɔ min ye fɔkabɛn nci saba de b'a juguya la kalabanci babanci ani tugubanci o nci saba ninnu ni olu ye maa min bɛ kalabanya kɛ maa min bɛ tugubanciya kɛ ani maa min bɛ babanciya kɛ olu ɲɛkɔrɔ fura jumɛn b'aw bolo la o ye e yɛrɛ mun da bɛna don gɛlɛya la k'i b'a kuma kɛ fo ɲɛdɔn dɔ de ka kɛ e yɛrɛ la maa minnu mana sigi e ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ taa e ye mun fana ni e ka faamuyali ma bɔ i t'a dɔn n'i y'a ye ko nin ye babanci ye kuma kɔnɔna la bamanci minɛcogo kan ka ye e dugutigi bolo kalabanci minɛcogo kan ka ye e bolo n tɛ sɔn fana o kan ka ye e bolo o de la ne ko ten n'i ma ɲɛ k'i bɛ kuma fɛn o fɛn kan f'i k'a ɲini k'a dɔn n'i ye ko in dɔn ani a bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɛ kuma la kuma filɛ nin yɔrɔ in na
Dugutigi a walankatali kɔfɛ i bɔra k'a fɔ sisan i y'o ɲini projet ɲɛmaa fɛ k'a ka walankata n'ala sɔnna a ma kuma in ma bin tulogeren tulo la a b'a lase a lase yɔrɔ la ayiwa labɛn ka kan ka k'a kan nka e yɛrɛ fɛ ayiwa baara in tiɲɛ don a sɛmɛ n'a wo na cɛn don fɔkɔɲɔgɔnya kɛlɛli de don e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka taa taacogo jumɛn na o yɔrɔ ninnu na e bɛ se ka mun de fana f'u ye bilasirali in kɔfɛ ɛɛ baara yɛrɛ ju donna baara ju donna parce que an yɛrɛ u ye ne ye k'a fɔ ko n sigira bi ɛ n ko u ye sira dɔ de bɔ u y'u ka kodɔn de bila wale ye parce que an y'a ye u nana u kan ka se yɔrɔ min na u sera o yɔrɔ la ka sababu kɛ e yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ baara ju donna baara taabolo ka ɲi ɲɛfɔ wɛrɛ t'o la bilen o o ye an bɛ yɔrɔ min na sisan sisan maa minnu bɛ yen ni se kɛra olu ma olu mɔgɔ kelenw de ye de- baara in yɛrɛ kɛbaaw ye ani dɛmɛdonbaaw ye ne kɔni hakili b'a la n'an bɛ taalen ɲɛfɛ olu mɔgɔw don natɔ la olu de bɛna sigi n'u sigira kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la hakililaw bɛ falenfalen o hakilila falenfalen o ye taabolo dɔ ye anw bolo baara in kɔnɔ ni mɔgɔ de sera k'a fɔ ko an ka bɔ yan bi an ka taa ɲɔnɔ o ko ne bɛ bila aw ɲɛ o ɲɛmaaya la ɲɔnɔ ta in ka se ka aw ni ɲɔnɔkaw tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo o kɛli ɲuman a bɛ n'a fɔ o kɛra ka ban ok dugutigi uh, walankatali kɔfɛ laɲini jumɛn fana b'i bolo ni o ye nikanko ye bi eh, ka ɲɛsin projet kelenya ma walankatali i y'o fɔ i y'o walawala o kan ka kɛ kɛcogo min i y'o bɛɛ ɲɛfɔ nka laɲini wɛrɛ min jumɛn b'e bolo min ye b'i ni kan projet in taaɲɛ sababu kama bon ko daminɛ don an bɛ dugawu de ta laɲini yɛrɛ ye fɔlɔ ka dugawu kɛ u ye parce que fɛn min don kelenya tɛ ko kura ye mais olu ka na anw fɛ o de ye ko kura ye an bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ ka dugawu ta olu yɛrɛ u nalen bɛ mission min na baara in a kɛko ɲuman ala k'o nɔgɔya olu ye a faamuyali ɲuman ala k'o di dugudenw ma an b'a daminɛ n'o ye ɔ ni an taalen ɲɛfɛ ko tɔ b'o kɔnɔna la n'an y'a bɛɛ fɔ bi sini fɛn tɛ sɔrɔ ka fɔ dɛ ayiwa a bɛɛ fɔbaliya fana bɛ mɔgɔw to kunpan na an bɛ kɔsegin ka n'i ma modibo modibo i ye dugutigi kan mɛn mhm. kelenya nali a diyar'u ye a bonyan'u ma Ɛɛ olu tun bɛ fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ tun bɛ cogo min na a da sera o kuma ma ayiwa e ye mun faamuya la mun b'i fɛ ka fara a kan bon dugutigi ye kuma minnu fɔ nin kuma ninnu diyara n ye a bɛnna ma parce que an yɛrɛ mako bɛ nin laɲini ninnu de la ɔ a b'i n'a fɔ ko projet yɛrɛ ale yɛrɛ tun bɛ projet kɔnɔ a mɛnna parce que ale ye hakilina min fɔ projet yɛrɛ papiye minnu bɔra a papiye minnu sɛbɛnna anglais la fo ka bamayɛlɛma ka kɛ faransɛ ye fo anw yɛrɛ bɛ k'a lase bamanankan na o kumakan fɔlɔ ninnu de o miiriya fɔlɔfɔlɔ n'o ye projet yɛrɛ jusigilan sɛbɛnw ye dugutigi filɛ ka kuma o de ka kan donc o b'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ye baara in faamu kojugu ɔ donc kuma ninnu diyara n ye surtout a ye laɲini min fɔ laɲini ninnu i y'a fɔ cogo min na a n'ala sɔnna a tɛna bin tulo kunnanko kɔnɔ an bɛna a ɲɛsin a lase a lase yɔrɔ la donc an ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen Projet i n'a fɔ n tun y'a fɔ cogo min na a dɛmɛnen don ni Grande-Bretagne ka lasigidenso de ye ɔ donc o min bɛ bamakɔ o de kɛlen don ka projet in senkɔrɔmadon o donc an yɛrɛ ni olu de bɛ baara la kosɛbɛ a mana kɛ cogo cogo dugutigi ka laɲini ninnu ne b'a laɲini lase fɛn min ye a walankatali ye parce que kuma pereperelatigɛlenya Anw tun ye baara in boloda ni yɔrɔ caman ye mais an ko k'an b'a daminɛ segu de ma fɔlɔ n'an y'a daminɛ segu ma o taalen ɲɛ fɛ ni baaraw taabolo ɲɛna laɲini min fɔra n'olu laɲini ninnu kɛra sabatifɛn ye a ka ca la projet bɛ yakubaya a bɛ walankata ka taa yɔrɔ caman na mais a tun ka d'an ye an ka a daminɛ segu de ma an ni segu faamaw ka sigi sigiko fɔlɔ an y'o f'u de ye k'an b'a daminɛ olu kɛlen ka yamaruya di an ma an ko bon n ko a tɛ ɲa sira si fɛ fo an ka jɛ Ka baara kɛ ni dugudenw ye o de y'a to an sera dugutigilakaw ma an sera ɲamakalaw ma an sera denmisɛnninjɛkulu ma ka se musojɛkulu ma fo ka taa se aw kunnafoni lase cakɛdaw donc o de tun ye pour que baara ka ɲɛ an ni olu bɛ se ka kumaɲɔgɔnya minnu kɛ kumaɲɔgɔnya minnu ni an bɛ se ka bɛɛ hakilina dɔ dɔn k'o fara ɲɔgɔn kan o donc k'o yɛrɛ fara an yɛrɛ ka projet laɲiniw kan cogoya min na a bɛ se ka kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ anw ye jateminɛ minnu kɛ k'o sɛbɛn gafe kɔnɔ Ani miiriya minnu yɛrɛ bɛ aw yɛrɛ dugudenw na a bɛ se ka kɛ a miiriya ninnu dɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o mais ni ye an n'an ye aw lamɛn a bɛ kɛ farankan de ye donc n'an ye miiriya ninnu bɛɛ kafo ɲɔgɔn na a ka ca la laɲini bɛ kɛ sabatifɛn ye eh, ala ta kɔfɛ bamananw b'a fɔ ko eh, denmisɛnnin hakilima ale b'a ka a t'a ka kolon kelen kɛ ka sugu jɔ k'a bɛ taa wali bɛndɛgɛ san a b'a a ba ka ŋɔmi gɔlalen de san so kɔnɔ yen o kun ye nafa ka to so eh, dugutigi y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ sisan k'a fɔ ko nin bɛna kɛ olu ka baara eh, yiriwalan ye a dafalan dama tɛ dɛ a yiriwalan de don ayiwa eh, e ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn bɛ yen ka ɲɛsin dugutigiw ma ka ɲɛsin musolakaw ma ka ɲɛ denmisɛnninw ma keleya waleyali sira kan ayiwa o diyara n ye a fɔlɔ anw ye denmisɛn ye an ka kodɔn ma surunya u ta la kuma tɛ yɛrɛ k'u ta bɔ ɔ donc an bɛ dugawu ɲini u fɛ an bɛ kalan ɲini u fɛ Donc déjà que an y'a ɲini projet ka banban yan fɔlɔ projet yɛrɛ a liliw ka don segu dugu kɔnɔ yan fɔlɔ donc olu minnu dugutigilakaw olu minnu ni kuma dɔnnaw b'u bolo ni ko dɔnnaw b'u bolo ni ayiwa an yɛrɛ ka naamuw n'an ka mɔlɔw n'olu sabatibagaw caman b'u bolo Donc olu de b'a ɲini sisan an b'a ɲini olu de fɛ sisan donc olu ka an dɛmɛ projet yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ kɔmi n y'a fɔ cogo min na dugutigi yɛrɛ ye caman faamu projet la ka ban o parce que an n'a yɛrɛ tun ye kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ ka ban donc an tun ye projet ɲɛfɔ a ye bon bi kuma ninnu yɛrɛ ye n sɛbɛkɔrɔ wasa parce que n b'a dɔn a mana kɛ cogo cogo k'ale kɔni to an senkɔrɔ an tɛ fɔ an jigi kɔ jigi sigira dugutigi ayiwa i ka cikan a kɛra kɔmi n'a fɔ sera seyɔrɔ la e bɛ mun fɔ Ka Ala fo k'a tanu vraiment ne nisɔndiyalenba don n bɛ nisɔn ee nisɔndiyalenba don an ka sigi la ɛɛ hakili la ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ tugun ka fɔ baara min ni an bɛna jɛ a ma k'a kɛ baara in an k'an k'a kan en tout cas dugutigi kɔni nin baara in an bɛ ɛɛ keleya lasigidenw ka bila la su ani tile waati o waati waati o waati ni wole sera wole bɛ jaabi wa nin tɔn in ne yɛrɛ y'a kanu n t'a fɛ maa ka bila ne nɔ la cidenw de bɛ n bolo a ka ca hali bi maa de kan ka na mais tɔn yɛrɛ diyaɲɛ kama ɔhɔ parce que nin ye ne ka baara de ye kalo salen ne ye deux mois de kɛ n bɛ munumunu segu kalo salen an kɔrɔ deux mois n bɛ ka yaala segu n tɛ ka baara foyi kɛ keleya sabatili bɛn ni keleya sabatili dugula n ye segu cercle bɛɛ kɛ k'a ban pewu ka ka na kuncɛ segu gouvernorat la yan nɔ donc ni o bɛ ne bolokɔrɔ ne tɛ maa fara aw kan ne yɛrɛ de bɛ fara aw kan nin baara in na a diya kojugu ka dugawu ta baara in ala ka ɲɛ an bolo ne ta o de ye ala sago i sago musolakaw olu welela ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ musolakaw mun b'i fɛ ka fɔ an balakaw an musolakaw an balimamuso ninnu ye ɛɛ musolakaw ni denmisɛnw
ne ani ne kuma denmisɛn sen don a la fɔlɔ o tila k'olu ka wele t'a dama tigɛ tigɛ ka bɔ
an an balakaw hakili b'a la bi hami min bɛ olu la n'i ye hami kɛ tan ye kɔnɔntɔn de o ye nin ye parce que hami min bɛ olu la o tɛ anw dutigiw la ɔɔ keleya sabatili bi a ka di olu ye ka tɛmɛ anw kan donc nin na anw fɛ yan n dalen b'a la olu kɔni y'a kuma n'u tɛgɛ fila de n dalen b'o la hali n'a k'a sɔrɔ an n'u ma kuma fɔlɔ nin bɛnnen d'u ma a jɛlen d'u ye et surtout anw n'u bɛna tila ka kuma ka tila ka bilasiraliw kɛ ka baaraw ɲɛ don ɲɔgɔn fɛ nin taabolo nana ala sɔnna a ma an mago bɛ musokɔrɔba dugawu la an furumusow dun olu ta tɛgɛrɛfɔ de ka di u caman ye tɛgɛrɛfɔ ka ɲi a ko kɔnɔ nka mun de ka ɲi u fana fɛ ka baara kɛ ka keleya in bɛ se ka sabati cogo min na i n'a fɔ cogo jumɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ ɲɛ fo wulikajɔ de ka kɛ ah parce que baara min bɛna kɛ sisan baara in taabolo kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛna kɛ e ka wuli k'i jɔ e ka nin baara in kɛ walima aw ka kɛ kulu ye ka nin baara in kɛ walima an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ maa o maa n'i yɛrɛ o kɔnɔna la tâche min bɛ confier e la e kan ka se k'o de waleya ka ɲɛ kosɛbɛ an denw n'an dɔgɔninw dun n'o ye denmisɛnninw ye an denw an bɛ don min na ko bi an kun tigɛlen don eh, bi denmisɛnw na mais bi an y'a ye k'a fɔ ja faso in ni jamana in hami b'u yɛrɛ la Mm, donc nin na bi a bɛna fɔ olu yɛrɛ y'u bolo bɔ a nɔfɛ ne y'o de fɔ e y'a ye ne teliyara diyagoya n bɛ teliya dɛ e ye musow fɔ n ye denmisɛnw fara a kan n kun bɛna hali ɲamakalaw fana fara a kan parce que fɛn mun don fɛn duman de don fɛn ɲɛnama de don fɛn barikama de don fɛn ɲuman de don fɛn ba et puis a nana na waati min na an b'o de nɔfɛ quoi nin kan ka kɛ depuis Ala ye diɲɛ da bɛn ni keleya an bɛ kuma a kan mais bi yɛrɛ yɛrɛ keleya an mago b'a la ɛ nin nana o waati e ta t'i bɛɛ lajɛlen ye wa maa o maa bɛ yen ko i n'o kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye e dɛmɛbaa y'i ka nin baara in kɔnɔ denmisɛn b'o la muso b'o la an da sera ma an da ma se mun ma bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a kɔnɔna la ɲamakalaw dun eh, ni ɲamakala tɛ yɔrɔ min na e m'a mɛn ko dugutigi ɲamakalantan k'e tɛ foyi ye wa jiri

anw denw n'an dɔgɔninw ani ɲamakalaw ɲama gɛnbaaw mun olu de bɛ ɲamaw gɛn ka bɔ kow la ayiwa o y'ale ka kɛlɛcɛw ye ayiwa mun de b'i fɛ ka lase u ma sisan wele kan na oui n y'a fɔ cogo min na euh, projet yɛrɛ papiyew an bɛ ka baara kɛ euh, cakɛda mun tɔgɔ la n'o ye kelenya ye kelenya projet yɛrɛ euh, baaraw n'i ye a gafew yɛrɛ ta ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ musow ni denmisɛnw olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ donc fɛn fɛn bɛ se ka eh, adamadenw kafo ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ se ka musow kafo ka denmisɛnw kafo an bɛn'o baaraw de boloda n'i y'a lajɛ bi eh, an b'a fɔ cogo min na ko tulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ fana tɛ tulon ta tulon sa n'i ye eh, denmisɛnw ta sa i b'a sɔrɔ tulon ɲɛnajɛ ninnu ka di denmisɛnw ye a ka di musow fana ye donc an yɛrɛ kɛlen don hali ka ɲɛnajɛ caman de boloda an ka nin baara ninnu kɔnɔ ka ɲɛsin denmisɛnw ma ka ɲɛsin musojɛkuluw ma ɔ donc ɲɛnajɛ minnu bɛ boloda a tɛ kɛ tulon gansan ye dɛ a tɛ kɛ ɲɛnajɛ gansan ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ latɛmɛ ɲɛnajɛ ninnu kɔnɔ ɲɔgɔlɔn b'o la dɔnkilida b'o la poyi b'o la fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka eh, cikan lase ka cikan cɛrin ka kɛ kalan ye ka kɛ bilasirali ye denmisɛnw ni musow ma donc an b'o baaraw de boloda ɔ donc a bɛ fɔ fɛn ma ko caravane donc an kɛlen don k'olu bɛɛ boloda ka ɲɛsin denmisɛnnakaw ma ka ɲɛsin musolakaw ma ɔ o caravane o ye ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min n'a bɛ munumunu N'i ye segu ta sa i b'a sɔrɔ kin minnu bɛ segu a bɛ duuru fo ka taa wɔɔrɔ bɔ n'an b'a fɔ o ma ko secteur bon donc sisan o secteur in an kɛlen don ka ɲɛnajɛ minnu boloda ɲɛnajɛ ninnu bɛ munumunu de ka munumunu o secteur ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ musow weele a bɛ denmisɛnw weele ɔ ɲamakalaw ta dugutigi y'a fɔ cogo min na ɲamakalaw jɔyɔrɔba de bɛ nin ko in na d'ailleurs même ɲɛna' an yɛrɛ kɛlen don k'a boloda Ka ɲamakalaw wele tiɲɛ na o yɛrɛ fana ka se ka na kuma fɔlɔ lawale kelen yɛrɛ fana tun jɔyɔrɔ ye minnu ye donc ɲamakalaw olu tun kan ka o fɔ denmisɛnw parce que an ka kalan caman sababu bɛ bɔ olu de la olu de danbe kɔlɔsibagaw ye olu de b'an lakalan fɛn caman na an ka dɔfɔw n'an ka tariku olu de bɛ a ɲɛfɔ donc ni ɲamakala tɛ ko min na dugutigi y'a fɔ cogo min na ko a ko tɛ ɲɛ olu de ye karamɔgɔw ye donc vraiment olu jɔyɔrɔba bɛ projet in na Dugutigi an t'a fɔ i ka kumakɛ laban kumakɛ laban ala k'o yɔrɔ janya an na an b'a fɔ kuma kuncɛ kuma an bɛ ala fo k'a tanu ka dugawu ta ka dugawu ta jamana ye vraiment ala ka basigi sabati ka dugawu ta an bɛ samiya kɔnɔ samiya in a tɛmɛko ɲuman ala ka d'an ma ji nafama ala k'o d'an ma ala ka bi tile ja ciba kanu kɔsɔn sali wa sa Wa salim an balimaw an b'aw fo ka a barika da a ka lamɛnni ko ɲuman na nin kun ye an ni kelenya ɲɛmaa ye projet kelenya ale nalen don walasa ka camancɛ jamana camancɛ k'a basigi nka a sunsun yɔrɔ bɛnnen don segu ma yan nin o kɔrɔ ka kalifalen bɛ dugutigi ni ayiwa a jɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen la ayiwa k'aw fo k'a barika da ka waleɲuman dɔn kuma n ka kumaɲɔgɔn filanan tun ye umaru baro togola ale ye maa t'ale kofɔ maa ye bilen ale ye dugutigiw ka coordination min bɛ segu mara k'a daminɛ barawuli fo tomiɲan ayiwa dugutigi fɛn fɛn b'o kɔnɔ kintigi fɛn fɛn b'o kɔnɔ olu bɛɛ ka kuntigi don ala y'o kalifa a la bi ayiwa nin kun y'olu ye an b'a fo k'a barikada ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ kelenya baro min lasera aw ma projet kelenya fɛ